commission de gestion des eaux b'an bolo n'o ye barasi fila ye selenge ni marakala o commission a bɛ sigi kalo o kalo baarada fɛn fɛn n'a baarakɛbolo bɛ jiko la k'a daminɛ ofisi niger ka n'a bila odrs la fɛn fɛn n'a baara kɛ jiko la o delta central mɔpti mara ninnu na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo o kalo ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ji don cogo n'a bɔ cogo bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ jiko in na cogo min na ka na kɛ ni dugumɛ machin na kuwa ni réunion tun bɛ sigilenw de kan euh, selenge n'ale fara a hakɛ bɛ bɛn 349 de ma n'o ye hakɛ a fa o de bɛ bɛn miliyari fila ɲɔgɔn ma an ko o o filɛ hakɛ min na u kana fɛn b'o hakɛ la fo ka taa novembre kalo in se o de bɛ kɛ sababu ye tilema a bɛ se ka tilema nɔgɔya ba don tilema parce que selenge de bɛ ji caman fara an ka ba ninnu kan tilema waati fɛ donc o kɛra eh, recommandation fɔlɔfɔlɔ ye eh, selengekaw n'o ye énergie ye o ka ji nin cote in to 349 eh, mois de novembre bɛɛ lajɛ filanan an y'a yira fana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔla jiko in na mɔputi mara fanfɛla na parce que yen de ka gɛlɛn caman hakili la k'a fɔ selenge ni marakala de bɛ kɛ sababu ye ka jiko gɛlɛya yen mara la or o tɛ donc an y'a yira ni problème fɛn fɛn n'a créera commission k'u hakili sigi fɔlɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ o problème ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min donc nin hakilinata fila in o de ye an y'o de ta an ka bi réunion in na yasa que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu sɔrɔ jiko in na sɔrɔla bɛnkan minnu sɔrɔla o ye hali bi porogaramu min ni komisɔn tun ye a latigɛ san daminɛ la ko o porogaramu in respecter fo ka taa se desanburu kalo ma donc o kɔfɛ ofisi de riz minnu bɛ sɛnɛ kɛ tilemafɛ sɛnɛ kɛ olu ka kan ka na ni u ka hakilinaw u ka laɲiniw ye jiko ta fanfɛla fɛ donc o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛ o bɛɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ jiko la cogo min na donc o baaraw de bɛ na bila sen kan kalo nataw kɔnɔna na donc an bɛ se k'a fɔ baraji bɛ lahala min na lahala ɲuman don parce que n'i y'a mɛn baraji a a fɔ ji donc ni ji hakɛ min bɛ yen nɔ bi o bɛ mɔgɔ hakili sigi k'a fɔ tilema min bɛ nalen donc ni basi ma kɛ gɛlɛya tɛna don kuran baaraw ani ji kan ka taa lase sɛnɛkɛla minnu ma k'u ka tataw t'a la gɛlɛya tɛna don olu kɔnɔna na tilema nata kɔnɔ jɛrɛ in nafa ye pour que an minnu ye commission membre ye ni ofisiw b'a la minnu bɛɛ ka baara ye sɛnɛ ye ni baara wɛrɛ wɛrɛ b'a la minnu ka baara ye ji traitement laboratoire minnu ka baara fana ye kuran baara ye n'u bɛ baara kɛ ni ji ye bɛɛ ka se k'i ka porobilɛmu fɔ bon porobilɛmu mana fɔ sisan bɛɛ bɛ hakilina di an b'a essaye ka fura de ɲini porobilɛmu la maintenant ni porobilɛmu fɔra porobilɛmu fura ɲinitɔ o de bɛ kɛ recommandation ye n'o ye laɲini ye o laɲini a bɛ ɲini an fɛ an ka fura de ɲini o la sanni ɲɔgɔnye wɛrɛ cɛ bon laɲini fɛn fɛn ka mɛn ka taa yɔrɔ da na ka se ma laɲini fɛn fɛn ɲinina o laɲiniw olu tɛmɛna laɲini belebele min yɛrɛ kun ɲinina feereyɔrɔ dɔ in na n'o kun ye k'a fɔ ko ka selenge baraji a ka fa a ka a ka fa hakɛ ka se a dan na sani kalo sa kalo salen cɛ n'o ye octobre kalo tile bi saba ni kelen énergie n'o bɛ baraji géré olu sera k'o atteint u y'o sɔrɔ kabini kalo tile octobre kalo tile seegin donc hali bi vraiment kɔti o dafalen don an bolo donc c'est pour dire que sa gestion a tɛna gɛlɛya normalement ni ala sɔnna